zodabwisa zomwe zachitika ku maula prison takhalani pompo pomwe tikhale tikuwerenga chibaluwa chomwe chalembedwa pa zodiac online makamaka kufotokoza nkhani ina imene ikudabwitsa kwambiri takhalani pompo chifukwa kuwerenga kwake kuyende motere nthambi ya ndende mdziko muno yati sikumvetsa a pita mwenyevesa amene amawasunga pa ndende ya maula mu mzinda wa lilongwe Podikirira mulandu. Podikirira kuyankha mulandu wakuba njinga ya kapalasa ali kuti? Mneneri wa ndende m'dziko muno a Steve Meke ati pa 3 July, 2025 apolisi anatenga a Mwenyevesa pa ndendeyi kupita nawo ku khoti kukawazenga mulandu Koma ati mpaka pano iwo sanabwerenso ku ndendeyi ngati omangidwa. A Meke poyankha a Mwenyevesa anawamanga miyezi 48 ndipo awatumiza ku ndende ya Maula mu mzinda wa Lilongwe pa 29 November 2023 atapezeka olakwa pa mlandu wakuba ng'ombe asanawagwire pa mlandu wowaganizira kuti anaba njinga yakapalasa. A Meke ati pa mlandu woyambawo, a Mwenyevesa amayenera kumaliza jere yawo pa 27 November 2027 koma adawatu, adawatulutsa pa 26 December 2024 atachepetsa nthawi yawo yokhalira ku ndende, one third remission, pa chingerezi potsatira lamulo la m'ndende komanso katatu mtsogoleri wa dziko lino anawakhululukira. Koma mneneri wa polisi mdziko muno a Lael Chimtembo anati tiwapatse nthawi kuti afufuze nkhani. Timawerenga nkhani imene yalembedwa pa tsamba la Zodiac pomwe pakukamba nkhani ya mkulu wina yemwe adamangidwa masiku angapo apitawa ndipo adatengedwa ndi apolisi kuti akayankhe mlandu pa khoti koma mkulu ameneyu sanabwererenso. Mkulu ameneyitu akuti amamuganizira kuti anaba ng'ombe eh, komanso ah, mulandu umene woba ng'ombe unali mulandu wina komanso mulandu wina umene amamuzenga unali woba njinga yakapalasa. Andende akudabwa kuti kodi mkulu ameneyu adayenda naye bwanji chifukwa atamutenga kundendeko kuti akayankhe mulandu kukhoti sanabwererenso mundendemo. Mwina kungochita clarify a Zina ndi zina zomwe zimachitika munthu akalakwa. Ukalakwa apolisi amakutigwira ndipo amayenera kuti akusunge mchitokosi kwa ma kwa maola osapitilira 48. Pakatha maola 30 48 amayenera kuti apite nawe ku khoti kuti akakuwerengere milandu imene akukuzenga. Podikilira kuti mlandu wako ugamulidwe amakakusiya ku kundende. pa kumene amati alimande ukudikilira kuti khoti likupase dzaka, miyezi kapena masiku amene iweyo ukuyenera kukhala ku ndende. Kotero kuti apolisi amakakutengera ku ndendeko nkumapita nawe ku khoti nkukakusiya ku ndendeko kufikira pa tsiku limenelo la chigamulo. Nde tibwere ku nkhani ya mkulu ameneyo amene akuti anali ndithu akuyendera mulandu umenewu ku khoti amachokera ku Maula prison monga mmene ndafotokozera muja. Koma andende amenewa a Maula prison afotokoza momveka bwino kunena kuti atawachotsa kundendeko, mkulu amene atachotsedwa kundendeko sanabwererenso naye ngati munthu womangidwa kapena munthu amene akudikira chigamulo chake. Apolisi apempha kuti akhale ndi kanthawi pang'ono makamaka mneneri woyankhulira apolisi kuti aifufuze bwino za nkhani imeneyi kuti kodi ikuyenda bwanji. Zimenezitu ndi zina mwa zinthu zodabwitsa zimene zachitika makamaka ku ndende komanso makamaka kwa apolisi. Funso ndonena kuti kodi munthu ameneyu adamtulutsa kapena munthu ameneyu adamsowetsa? Kodi kwenikweni chimene chidachitika ndi munthu ameneyu ndi chani? Tikhale tikumva maganizo anu mu comment section mo. kuti kodi inu mukuganiza kuti kodi nkhani imeneyi ikuyenda motani tingowerenganso maganizo awiri atatu a anthu osiyanasiyana makamaka kuchokera pa tsamba limene la zodiac online kuti kodi anthu amenewa akutinso motani takamutengeni ali ku basi imene ndi komenti kuchokera kwa chimwemwe makumbi ya ndithu fundo cliff katambo akuti sizikumveka nkomwe eya ndithu akutero ndithu kuti pamenepa sizikumveka nkomwe Ah, tiwerengenso komenti iyi kuchokera kwa sangano wa nsopa nsopano grant akuti akuti polisi ya mcp ija idathawitsa mnyamata wawo ku ndende amene ankakha- ankakhapa anthu otsutsana ndi mcp motsogozedwa ndi baba malondera komanso chimwendo banda imene ndithu ndi comment ya anthu ena ndithu kuchokera pamenepapa eh wina akuti uh, as Malawians, uh, we joke too much uh, here and that man has connections ya akutero ndithu kuti mkulu ameneyo ndithu ndikuti ali ndi ma connection osiyanasiyana nkhani yaketu ndithu ikutero kuti mkulu wina amene amayendera mlandu ku khoti ndipo amadikirira mlandu ali ku uh, makamaka ku maula prison mu mzinda wa Lilongwe apolisi anangomutenga nkupita naye ku khoti mpaka tapano sanabwerere naye tapangani subscribe like comment komanso share chifukwa pamudzi pano tikunena kuti pamudzi pano timabwera ndi nkhani zanu nkhani zimene mmayenera kuti inuyo muzizimva komanso kuzitsatira bwino until uh, that next time uh, ine mulutswana yomwe uja ndingoti mwakuma nonse zikomo